Apolisi amanga mkulu wa bungwe la Cdedi a Sylvester Namiwa. Woyankhulira bungwe la Cdedi a Promise Thom watsimikiza izi ngakhale ati zifukwa zomwe apolisi awamangira a Namiwa sanauzidwe. Padakali pano a Namiwa akuwasunga pa polisi ya Lingadzi. Woyankhulira apolisi a Lael Chimtembo ndi achiwiri awo a Alfred Chimthere onse sanayankhepo pa nkhaniyi. Chipani cha utm chati kusaitanidwa kwa wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino a Jane Ansah ku msonkhano wa nduna kusonyeza kuti zinthu zina sizikuyenda bwino. Mtsogoleri wa chipanichi a Dalitso Kabambe wati a Saulos Chilima anakumana nazonso zotere ngakhale kuti amagwira ntchito modzipereka kutumikira mtundu wa aMalawi. Iwo ati mtsogoleri ndi wachiwiri wake akamapanda kugwirizana amavutika ndi amalawi pa nkhani zachitukuko mu nkhani zina lipoti la global finance laonetsa kuti dziko lino ndi lachisanu ndi chimodzi pa mndandanda wa mayiko osaukitsitsa pa dziko lonse kuchepa kwa mphamvu ya ndalama ya kwacha kukwera kwa mitengo ya katundu komanso ngongole za boma ndi komwe kwachititsa dziko lino kukhala lochepekedwa chotere. Zambiri mu lipoti ili la Daniel Zimba. Kafukufukuyu akuonetsa kuti dziko lapansi lili ndi katundu wachilengedwe okwanira kuti anthu onse adzitha kupeza zofuna zawo mosavuta komanso adzisangalala. Koma izi sizili choncho m'mayiko osauka kumene anthu ochuluka akukhala mu umphawi wadzaoneni pa zifukwa zingapo kuphatikizapo mchitidwe wa katangale, utsogoleri wa dyera, mchitidwe wonyozera malamulo, kuchuluka kwa ngongole za boma komanso kusintha kwa nyengo. Lipoti la Global Finance'li laonetsa kuti pofika mchaka cha 2025 umphawi unafika pachimake maka m'mayiko khumi pa dziko lapansi kuphatikizapo Malawi. Mayikowa amapeza ndalama zochepa kwambiri poyerekeza ndi chiwerengero cha nzika zawo, amasautsikabe ndi kusowa kwa mwayi wa ntchito, mavuto pa ntchito za malonda komanso kudalira kwambiri ulimi wamakedzana. Malinga ndi lipotili, dziko lino lakhala pa nambala 6 pa mayiko osaukitsitsa chifukwa pofika m'chaka chatha, ndalama zonse zimene limapeza pachaka zikagawidwa mofanana kwa nzika iliyonse, aliyense akanatha kungopezapo 1,758 US dollars, pafupifupi K348,000. Mitengo ya katundu inali kukwerabe ndi K30 pa K100 iliyonse, dziko lino linalibe ndalama zakunja zokwanira komanso ngongole zimene limayenera kubwenza panthawiyo. zimakwana pafupifupi K91 pa K100 iliyonse ya ndalama zimene limapeza pachaka. Katswiri wa zachuma a Marvin Banda waikira kumbuyo zimene lipotili lanena ndipo wati pakufunika kuzigwiritsa ntchito pokonza chuma cha dziko lino. Tiyenera kukhala dziko lija lopanga produce kuona kuti kwa chinthu chi- chi- chimodzi china chiliyonse mmene ifeyo timapanga produce ndi kupanga export kunja zinthu zitatu mmene zimalowa kuchoka mayiko ena kubwera kunoko ndi kuti olo ma- madola aja tikamapeza timangopititsa kumangogula zinthu zoti sizimatipindulira kwambiri ngati ikonomi zadziwikanso kuti chuma cha dziko lino chili bwinoko poyerekeza ndi mayiko a south sudan burundi central african republic yemen ndi mozambique izi zikudza pamene mtsogoleri wa dziko lino a peter mutharika adatsindika mu uthenga wake pa 6 mwezi uno kuti pamene chakudya chayamba kupezeka tsopano chidwi cha boma chikhazikika pokonza chuma cha dziko lino
Nduna ya zaulimi a Roza Mbilizi ati pakufunika ndalama zoposa 200 million US dollars kuti ntchito yopopa madzi mu nyanja ya Malawi ithe. A Mbilizi ayankhula izi poyankhapo funso lomwe linachoka kwa phungu wa dera la kumpoto chakuzambwe kwa boma la Salima a Enoch Phale omwe amafuna kudziwa momwe ntchitoyi ikuyendera. Zambiri mu lipoti ili la Mercy Matonga. Poyankhula poyankha funso lomwe linachoka kwa a Phale, a Mbilizi anati ndi cholinga funso lomwe linachoka kwa a Phale, a Mbilizi anati ndi cholinga cha boma kuona ntchito yobweretsa madzi kuchoka ku Salima kubwera ku Lilongwe yomwe inayamba m'chaka cha 2024 ikumalizika.
kuyambira mmene tinalowa m'boma a bwana profesa arthur peter mutharika anaonetsetsa kuti project izilandira ndalama mokwanira kuti iyende ndipo ndi zimene zikuchitika andi tikukhulupirira kuti pomafika juni chaka cha mmawa ndiye kuti ku lilongwe tikhala osangalala ku salimanso chimodzimodzi ndi dowa chifukwa project imeneyi ikupereka madzi kuyambira ku salima mpaka ukafika ku dowa ndipo m'mawu awo a phale anati anafunsa undunawo kuti ufotokoze za ntchitoyi kamba koti madera ochuluka kudera kwawo akukumana ndi mavuto a madzi nkhawa inali yakuti tsopano popeza project ija inakhazikitsidwa ndi cholinga chakuti tithane nalo vuto la madzi chikuvuta ndi chiyani kuti project ija isathe chifukwa madziwo akuchokera ku nyanja yathu yaikulu imene madzi savuta ndiye timafuna kuti anduna atafotokoza kuliuza dziko kuwauzanso anthu aku constituency kwanga kunena kuti kodi yankho lake likuchokera pati nkhani imene ikutivuta kwambiri nkhani ya madzi ntchito yoyamba kubweretsa madzi kuchoka ku salima ku nyanja ya malawi kubwera ku lilongwe inayamba mu chaka cha 2024 ndipo ikuyembekezeka kudzamalizika mu chaka cha 2027
Nduna ya maboma ang'ono a Ben Phiri ati dziko lino likuyenera kutengera malamulo omwe dziko la China linakhazikitsa pofuna kuthana ndi katangale. Iwo ayankhula izi pomwe dziko la China limapereka katundu osiyanasiyana ku khonsolo ya mzinda wa Lilongwe. Brenda Kayo ali ndi zambiri mu lipoti ili. A Phiri ati dziko la China linaika malamulo amphamvu othana ndi anthu ochita katangale mdziko lawo zomwe ati zinathandizira kuti dzikoli litukuke pa chuma iwo ati ngati dziko lino lingaike malamulo amphamvu ngati momwe lidachitira dziko la china ndikuti katangale angathe kutha mdziko lino Magwiridwe awo a ntchito amakhalanso a discipline komanso mmene ayang'anira za katangale amamtenga katangale serious ndithu kuti sungangopanga mwachisawawa. Nzofunika kwambiri kuti ifenso titaphunzira motero chifukwa titati nkuonetsetsa kuti ndalama iliyonse ya msonkho taiika moyenerera Malawi angathe kutukuka. Kazembe wa dziko la China kuno ku Malawi a Lu Xu ati dziko la China ndilodzipereka kutukula dziko la Malawi. Mwa zina, China lapereka makompyutala, mabuku komanso zina zambiri bungwe la green belt authority lati dziko lino likuyenera kuyika chidwi chambiri pa ulimi wa mthirira ngati njira yochepetsera zotsalira za kusintha kwa nyengo mkulu wa bungweli a amon mluwira wati mdziko muno muli madzi ochuluka ochitira ulimi wa mtunduwu wezi gausi ali ndi ripoti
We need to reset the agriculture sector. Bungwe la GBA lati ntchito ya ulimi wa mthirira ndi yofunikira kwambiri mdziko muno ngati za ulimi zingapite patsogolo. Poyankhula ndi Times mkulu wa bungweli a Mluwira ati ndikofunikira kuti dziko la Malawi lisiye kudalira kwambiri ulimi wa mvula. Ndipo iwo ati vuto lina limene lilipo ndi lokhudza alimi amene amalima mbewu asanapeze misika. Tiyike ulimi wa mthilira patsogolo chifukwa chonena kuti nthawi zambiri m'Malawi muno timakhala tikudandaula kuti mvula ikuchepa nthawi zambiri koma taonani madzi amene tili nawo. Mukhoza kundivomereza kunena kuti panopa tikunena kuti nyanja yathu ya Lake Malawi madzi akwera kwambiri, tikutani nawo? Ndiye ngati tikunena kuti kukubwera El Nino. El Nino chisakhale chiopsezo koma ikhale ngati mwayi, ikhale opportunity kunena kuti tipange invest mu irrigation. Pakadali pano m'modzi mwa alimi m'dziko muno a Brenda Banda ati ganizo limene bungwe la GBA likupereka ndi labwino kwambiri koma akuyenera kuti awunikepo kwambiri m'mene angathandizire alimi ang'onoang'ono.
Nduna ya za mtengatenga a Jappie Mhango yati boma lapereka ndalama zomangira misewu ina yomwe inayima kamba ka mavuto a zachuma. A Mhango ayankhula izi ku nyumba ya malamulo poyankha mafunso a kwa aphungu omwe amadandaula kuti kuchedwa kwa zitukuko za misewu. Iwo akufotokoza. Uh, boma lapita lija uh, silimatolera ndalama za zokonza misewu ija timati fuel levy kwa zaka folo kunalibe wantambala imene imapita ku ku misewu chifukwa cha chakuti kalikonse kadayima komano ah, ndi utsogoleri wa Prof- profesa atha pita muthalika atiuza kuti tichilimike kuti titolere makumi chifukwa chake mnaona kuti apm automatic fuel mechanism idayambiranso but automatic pricing mechanism ya mafuta ija apm idayambira cholinga chake choti tizitolera ndalama zimene timakonzera misewu kulibe dziko ndi limodzi lomwe dziko lapansi pano limene amako- amamanga misewu ndi ndalama za boma zokha kulibe Ndalama zimene timakonzera misewu zimakhala zimachokera ku fuel levy, ndalama zimene timatolera magalimoto akamayenda m'misewu, tikamagula mafuta. Choncho pano patakati pano tikutolera
Bungwe la Africa Centre for Diseases Control latsindika kufunika kochita kafukufuku yemwe angabweretse mayankho ku mavuto omwe dziko lino likukumana nawo. Mmodzi wa akuluakulu ku bungweli a Peter Kumpalume wanena izi pa chionetsero cha ntchito za luso lamakono la zaumoyo cha bungwe la Malawi Liverpool Wellcome Research Programme mu mzinda wa Blantyre. Justin Mkweu ali ndi zambiri.
Kwa nthawi yayitali tsopano anthu mdziko muno akhala akuona luso, chikhalidwe ndi ukadaulo wothandizira matenda ngati zinthu zosiyana kotero kuti sanathe kudzigwiritsa ntchito zinthuzi limodzi kuti apindule mokwanira pa nkhani za umoyo. Koma tsopano sukulu ya ukachenjede ya must mogwirizana ndi sukulu za Edinburgh University ndi University of Pretoria komanso Malawi Liverpool Wellcome Research Programme akuona kuti zinthuzi zitha kugwiritsidwa ntchito limodzi popereka thandizo la za umoyo. A Address Malata yemwe ndi wachiwiri kwa chansala wa sukulu ya must ati ati kuphatikiza chikhalidwe, luso ndi ukadaulo wa sayansi popeza mayankho a mavuto a za umoyo kutha kuthandizira pa kagwiritsidwe ntchito ka zinthu zimene dziko lino lili nazo. malawi ili ndi masomphenya malawi 2063 malawi amene timamufuna tikunena kuti ndi otheka ifuna kuti malawi ndi zinthu zambiri zimene amene sitimazigwiritsa ntchito ifeyo makhalidwe athu ndi abwino wachiwiri kwa mkulu wa nthambi ya asilikali a lieutenant general john msonthi junior anyamilandu ati anthuwa akuyembekezeka kubweretsa umboni pa nkhani yokhudza kupeza mauthenga achinsinsi a boma komanso kafalitsidwe ka uthenga pa ntchito zawo Kupatula kudziwanso zambiri zokhudza mayendedwe a ndege ndi za nyengo, komitiyi yati ili ndi chidwi pa umboni womwe udaperekedwa kuti nkutheka kuti ndegeyi idapezeka msanga kusiyana ndi nthawi yomwe boma lidalengeza. Ayi, a intelligence wa uh, Lolani anali pa line last time udapanga interview koma idafika tsiku analephera kubwera fanya ndondomeko kuzera ofisi yawo ofisi ya chitetezo ndipo mafuna kuti tipange follow ndondomeko mpaka tipange follow ndondomeko inerera kuti wabwere fatake kunali takapanga interview sikuti sanali pa list ayi kapena kuti kuti tangoganiza modzidzimuka ayi amene taganiza modzidzimuka ndi amsonti fuka ana anatchulidwa anyamilandu anaonjezera kuti anthu asakhale ndi nkhawa ndi ndalama zomwe komiti ikugwiritsa ntchito popeza zonsezi zili pansi pa ndondomeko ya zachuma yomwe komitiyi idapereka ku nyumba ya malamulo Komitiyi ikuyembekezeka kumaliza gawo loyamba la kafukufuku wake masana lachisanu ndipo gawo lachiwiri lomwe lidzaike chidwi pa zomwe zidachitika pa tsiku la ngozili lidzayamba mwezi wa August. Ndipo awa ndiwo maganizo a Amalawi pa nkhaniyi. kafukufuku mbali ngati ya ineyo zinazo zikulowa ndale koma zinazo zikuende- zikuveka zikuvekako koma kwambiri zikulowa ndale Eh, poti imene tinaonera ngozi imene tina- atationetsa pa tinaona mafoni komanso tinaona pa tv ngozi imene tinaionera inati ndi ngozi ndithu ngati isali ngozi nditimva ikwale imene ili pa lipoti zoyenera kutero potengera kuti anthu tidziwe chilungamo chake
mukuyembekezera chachilendo chilichonse zingotengera lipotilo ngati limene linatuluka ngati sali lomwelo nditi chilungamo nchilipo ngati lili lomwelo nditi chilo chilungamo nchomwecho chonge zingotengera kuti ah, zimene atibweretsere nziti zimene tizidikira panopo Ah, kafukufuku tamusatirira mpaka nam- ndili namwamba kumusatirako pachiyambi mpaka kumapeto kunalibe zina zoti ngati ife nzika tinali okhuzidwa makamaka ndi mayankhidwe kapena kulongosola kwa kubanja anthu amene anatisiya aja mwachifukwa kuti sindi- sitiloledwa kuti ngati kufunsa timangoziyang'ana muja kuti pakana tifike saizi oyi yoti tidzapatsidwe conclusion kuti lathera pati komano ngati pakuti chiganizo chimenecho choyenera kuti chibwere chifukwa zi- ngati dziko Amalawi tili ndi chidwi ndipo tifuna tidziwe choona chenicheni chinachitika kuti ndege igwe ambiri amakamba zoyankhula zosiyanasiyana kuti anachita kuphedwa iyayi inali ngozi nde ndi kwa ineyo eh, ndili ndachilandira bwino eh, chifukwa ngati dziko ngati nzika tifuna tidziwe choona kuti chinachitika ndi chani chilendo ndeli ndichoona chenicheni chimene chinachitika eh, chifukwa amene anena kuti kafukufuku tikumusatira mamusatira step by step kunayankhula zoona kuti uthenga wamaliro kapena kuti uthenga wa ngozi unadziwika ngati sindikulakwitsa amati 20 past 8 pm komano boma linasankha kuti anthu aja agone kumene kuja kufikira mmawa kumaliuza dziko kuti anthu aja apezeka koma onse atafa ndiye kuti choona chenicheni chiyambika apapo kuti kodi iwo oyayimba foni and anayankha kuti zikhale za confidential amatanthauzanji e, ndeti ifeyo ngati ineyo ndekuti apopo chomwe ndikuyembekeza ndi choona Ah, kafukufukuyi tikutha kumaonano kuti no wayenda bwino kwambiri chifukwa pali zina zimene no tatha kuziziwa komanso ndikuzindikirano kuti no tikapanga compare ndi kafukufuku amene anazachitika ulendo ujawu zina mwa izo sizina sizinafukulidwemo ndiye tikutha kuonana kuti no wayenda bwino kwambiri komanso mosiyana ndi waulendo umene no ngati ineyo nzika tikutha kuona nawo kuti no ah, patha kukhala pofunika kwambiri kafukufuku ameneyo mwina than kupanga focusing kuti ndalama kuti no mwina ikuonongedwa pa chifukwa chonena chakuti izizi zikapezeka tsatanetsatane wakafukufuku ameneyo ndekuti no zizatipasa ngati no history Eh, apopo ndikukhulupirira kuti chachilendo chikhalapo chifukwa chonena kuti tu- iwo abwere ndi chilungamo afuna abwere ndi chilungamo chenicheni choti anthu- awapatsire mtundu wa amalawi ah, zoti iwowo amalawiwo zagwire mtima kusiyana ndi kunena kuti azingomva zamaluwa ndi anthu four amenewo tikufunanso kunena kuti abwere momasuka asamangike yayi asaope china chilichonse chifukwa demokrasi akamati demokrasi ndi imeneyi kubwera poyera ndiye ngati akafinyikaso ndiye kuti demokrasi palibe koma iwo asaope china chilichonse boma kwa iwowo ndiye kuti igwiraponso ntchito ya- ya- yateteza china chilichonse ifenso ndi boma kumene ndiye zofunika zonena kuti iwo abwere pa ground afotokoze zimene iwonso azidziwa zimene anaziona nawonso awo- auze amalawi Ah, izozo palibe dandaulo lina lililonse chifukwa ndalama za malawi zimayenera kuti zigwire ntchito imene zikufunikira ndiye ngati kunena kuti ndalama za malawi zikungokhala kumalo kwawo kumene kumakhala ndalamako ndekuti sizikugwira ntchito koma ndalama za malawi ziyenera kugwira ntchito imene zikufunikira kuti zigwire ndiye izozo ifeyo sitonena kuti kudandaula ndalama zathu zigwire ntchito zimene zikufunikira kunena kuti tidziwe chilungamo kuti chinachitika ndi chani
kupitirira ndi nkhani yathu yayikulu madzulo ano tsopano tiyeni timve kuchokera kwa innocent mphongolo yemwe ndi mmodzi mwa akonzi a nkhani kuno ku times madzulo abwino innocent madzulo abwino yes. nde tikaona nkhani yathu yayikulu madzulo ano uh, kodi zimenezi zikusonyeza chani pa kafukufuku wa ngoziyo. Ah, mwina ndingonena kuti zikusonyeza kuti kafukufukuyu wangoyamba tikumbukire kuti kafukufukuyu akuyenera kuchitika m'masiku 90 and m'masiku 90 amenewa akuyenera ayankhule ndi anthu pafupifupi 150 ah, mwinanso kuwonjezera kuposa pamenepo ndiye ah, anthu amene akumana nawo so far komanso masiku amene apanga kafukufuku ameneyo ndi ochepa so padakali pano kunena kuti sanapeze chimene chinadzetsa ngozi imeneyi. I think ndi chinthu chonena kuti anthu mwina asachitengere kwambiri, chisalowe kwambiri m'mitu yawo kuti akhala ngati mwina ah, kafukufuku ameneyu satipatsa mayankho ayi. Asakhulupirire kuti zimenezo kuti kafukufuku sapatsa mayankho, akhulupirire kuti mwina pakutha pa masiku 90 amene anaperekedwa komanso pakutha pa umboni 150 plus mwina pamene pakhoza akupezeka chinthu chi- china chimene anthu akhoza kuloza komanso atifotokoza apa kuti a Malawi adziwe kuti kafukufukuyu siwoyamba uyu ndi kafukufuku mwina wachitatu amene akuchitika. Pa kafukufuku wina anapeza zinthu zina. Kafukufuku uyu cholinga chake ndi chonena kutinso mbali ina akonzetsere kapena a, a, alimbikitse zofooka zimene kafukufuku wina amene anachitika kale m'mbuyomu anakanika kufikiramo. So mwina tikayang'ana ma areas ngati amenewo ndimafuna ndinene kuti sizikusonyeza kuti pakadali pano ntchito ya kafukufuku yatha kapena zimene zafotokozedwa lero ndekuti ndi zimene Amalawi akuyenera kugwira kuti basi I think mwina palibepo chilichonse chimene tapeze ayi kafukufukuyu wangoyamba masiku 90 mboni 150 plus mm. uh, komanso uh, kuyang'ana magapu ena amene anali mukafukufuku wina mm -hmm. yeah. nde eh, komiti ikhala kuti ikuyambiranso kumananso tamva kuti mawa lino mm -hmm. eh, kupita chitsogolo pamene papa Amalawi angayembekezere zotani anthu pofanana kuti kafukufukuyu akumakhala pakanema mm. amalawi akumatha kupanga folo kapena kutsatira amene zinthu zikukhalira. Ine ndimafuna ndiapemphe a Malawi kuti mwina nthawi imene kafukufukuyu akuchitika, a ndipemphe a Malawi komanso ndipemphe a phungu amene akuimilira a Malawi kuti mwina popanga kafukufuku ameneyu akhale sober, asaikemo ma emotions, asaikemo mwina ma affiliations, pena ndikumapezeka kuti kafunsidwe ka mafunso umaona kuti awa akhala ngati mbali yawo Alibe zina. funsoyi. Awa alibe funso koma afuna aonetse Eh. kuti awa sanatero awa sanatero komano mwina uh, with a sober uh, approach onena kuti pofunsa mafunso paja pasakhale kuti tayikamo nkhwidzi ndi zina ndi zina mm. tikhoza kupeza chenicheni chimene chinachitika koma mwina tikakhala kuti tapita ndi mfundo zomangamanga maganizo omangamanga i think pakutha pa tsiku sitizapanga appreciate kapena sitizayamikira zimene zikhoza kupezeka nde tiapemphe Amalawi kuti adekhe, anthu amene anasankhidwa ndi anthu amene boma linawakhulupirira, ndi anthu amene mwina ali ndi mbiri yawo yabwino, tinene kuti kaya ndi ma CV awo abwinobwino, tiwakhulupirire kuti agwira ntchito yabwino. Zikomo kwambiri Innocent potisanthulira nkhani yathu yayikulu madzulo ano. Ndathokoza Florence.
Kumbukirani kupanga subscribe to our channel Malawi News Daily Update kuti nkhani zochitika ku Malawi zisamakuphonyeni.